Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụbọchị nke iri na asatọ n'ọnwa Disemba Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya isi nke iri abụọ na atọ malite n'usoro nke ise ruo na nke asatọ. Lee, ụbọchị ahụ adịla nso, Dinwenụ na-ekwu, oge m ga-akpalitere Devid alaka nke ezi omume, onye ga-achị ọchịchị ka eze, marakwa ihe, ma na-ekpekwa ikpe nkwụmọtọ n'ezi omume n'ala ahụ. N'ụbọchị ahụ, Juda ga-enwe nzọpụta. Izrel ga-ebikwa n'udo. Nke a bụ aha a ga-akpọ ya, Dinwenụ bụ onye ezi omume anyị. Lee, ụbọchị ahụ na-abịa, Dinwenụ na-ekwu, oge ndị mmadụ agaghịkwa aṅụ iyi na-asị, N'aha nke Dinwenụ onye gbapụtara ndị Izrel n'obodo Ijipt. Kama ha ga na-asị, N'aha nke Dinwenụ dị ndụ, onye siri na mba ugwu na mba dị iche iche nke ụwa, ebe a dọgachara ndị nke ya n'agha kpọlata ha. Mgbe ahụ, ha ga-ebi n'ala nke ha. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, N'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, O Chineke, nyekwa nwa eze ezi omume nke gị.

Ọ ga-atọhapụ onye ogbenye kpọkuru ya, na ndị niile chọrọ enyemaka ya. Ọ ga-emere ndị ogbenye na ndị esighị ike ebere, na-azọkwa ndụ ndị nọ na mkpa. Azịza. N'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ngọzi dịrị Onyenwe anyị Chineke nke Izrel, onye na-arụ ọrụ ebube ndị a. Ngọzi dịrị aha ya dị otito ebe ebe, ka ụwa niile jupụta n'otito ya. Amem, amem. Azịza. N'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. mbeku aleluya aleluya bịanụ ndị ndu ochie nke Izrel ndị nyere iwu Mozis na Sinai zọpụta anyị n'ike gị aleluya ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere isi nke mbụ malite n'usoro nke iri na asatọ ruo na nke iri abụọ na anọ. Otu a ka e siri mụọ Jesu Kristi. Mgbe ndị ikwu na ibe kwekọrịtara na Josef ga-alụ Maria nne Jesu, a hụrụ na Maria dị ime site na mmụọ nsọ tupu ha ebikọọ ọnụ. Mana di ya bụ Josef bụ onye ezi omume. Ọ chọghị imenye ya ihere, kama o kpebiri ịchụ ya na nzuzo. Mgbe ọ na-atụle ihe ndị a n'obi ya, mmụọ ọma nke Onyenwe anyị bịakwutere ya na nrọ, sị ya, Josef nwa Devid, atụla egwu ịkpọrọ Maria nwunye gị, n'ihi na nwa ọ dị ime ya sitere n'ike nke Mmụọ Nsọ. Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-agụ ya Jesu, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị nke ya na njọ ha niile. Ihe niile ndị a mere iji mejupụta ihe Dinwenu kwuru site n'olu onye amụma sị, Lee, otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime, mụta nwa nwoke. A ga-agụ ya Emanuel, nke pụtara Chineke nọnyere anyị. Ya mere, mgbe Josef tetara n'ụra, o mere dị ka mmụọ ọma nke Onyenwe anyị gwara ya, were kpọrọ Maria nwunye ya. Ha enweghị mmekọ di na nwunye ọ bụla, o wee mụta nwa nwoke. Josef agụọ ya Jesu. Ozi ọma nke Osebụrụwa. Otito dịrị gị Kristi.